Ah, ndikupatsani moni abale ndi alongo nonse amene mukundimvetsera mu dzina lopambana la ambuye wathu yesu khristu Tiyeni tikhaleni achangu pa zinthu za Mulungu ndi mmene nthawi ilili. Chikhulupiriro chathu chimasoweka chizikwera, chizikwera nthawi zonse, kuti Ambuye Yesu Khristu akamabwera modzidzimutsa monga Mawu a Mulungu akunenera, tsikulo lisadzatipeze tili msampha koma tili mu mtendere wake. Ndipo tikamadya mawu a Mulungu pafupipafupi mpamene chikhulupiriro chathu chimakhala chikukwera. Komanso tiziwerenga Bible pafupipafupi tsiku ni tsiku. Mneneri Brother Branham akuti zikavutitsitsa tiziwerenga chapter chimodzi cha Bible. Tizimvetsera mauthenga, tizipita kutchalitchi. Inu makamaka inu a gulupu ya kumudziwa yesu apa folamu imeneyi nimakuchenjezani kuti nkoyenera kuti munthu akhale pamalo osonkhana pa tchalitchi cha oyera mtima akhale ndi m'busa kumeneko, azipita azipereka chakhumi chake kumeneko mwanimva eya sizomangodalira social media iyi imeneyi si order ya original imene mulungu anayikhazikitsa m'baibulo munthu amasoweka ndithu akhale pa, pa local church pali m'busa pamenepo mwanimvetsetsa ndiye ndimakuwuzani so ni kuti ah, simatchalitchi onsewa amene akulalikira choonadi, ambiri a iwo ndi mamotchale. Mmenemomo muli mitembo yokhayokha, anthu ake ndi akufa. Onani zipatso zawo. Anthu amaledzera mwaufulu mmenemo, amamwa, amasuta, kukhala moyo wazigololo, kuyambira ngakhale azikuluakulu a mpingomo. Matchalitchi akugwa. Ndiye ndi nthawi yoyenera kuti munthu azisamalitsa kwambiri. posankha malo oti asonkhaneko. Posankha malo osonkhana, sitingosankha kuti kumaloku kaya kumapita ameya am- a mu mzinda, kaya kumaloku anthu ovala bwino amapita kumeneko, anthu olemera amapita kumeneko, kaya kumalo kumeneku ah, ni ku tchalitchi yomangidwa bwino kwambiri. Ayi, sitiyang'ana zimenezi, timayang'ana mawu. Kodi mukulalikidwa mfundo zonse zimene Ambuye Yesu Khristu anazifera pa mtanda? Aleluya! Baibo, Genesis to Cibvumbulutso, osaonjezela, osacotsela. Timayang'ana zinthu ngati zimenezo. Komanso timaona zipatso zimene tchalitchiyo ikubeleka. Yubeleka anthu a mtundu wanji? Yubeleka Akhristu? Kapena anthu onga ngati Akhristu koma asali Akhristu, amene ali ma haibridi cabe, oti za dziko lapansi akumadya nao, ko- komanso za Mulungu akucita? Nde muzikhala mukuona zonse osangoti abwela paobveka yesu paobveka za chikhristu anthu anyamula ma bible ayi ni dziko la chinyengo linoli tikukamba za chilemba cha chilombo chimenechi kuti ni cha chi- ni cha chipembedzo ncha chipembedzo momwemo ncha chinyengo kuti masiku otsiliza ano ngati nkotheka chikadatha kunyenga osankhidwawo nde timayenera tikhale osamala za chimenezi komanso osamangokhulupirapo awa olalikira awa mma social media wina aliyese ndi mtumiki ndi mtumiki ayi ambuye yesu khristu akuti akhristu onama adzadzuka adzachita ngakhale za mphamvu zodabwitsa aleluya ngati nkotheka akadatha kunyenga ngakhale otani osankhidwawo ndipo iwowo mudzawazindikira ndi zipatso zawo 1 amakana mawu a mulungu 2 moyo wawo mumve mbiri zawo zoyipa zovunda moyo umene akukhala aleluya ndiye timayenera tizikhala osamala nthawi inoyi chifukwa satana pofuna kuti awaphonyetse anthu ku liwu linenilo la mulungulo wabweretsa zambiri za feki zambirimbiri mu dzina la chipembedzo olo ngakhale ambiri oy- amene amatoyimba gospelowa si a mulungu amenewa ndi anthu achikunja amene angotenga chabe chikopa cha nkhosa Aleluya! Ndiye timayenera tizikhala osamala. Ambuye akudalitseni tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa choti mumatikonda, mumatichenjeza, mumatiuziratu. Tafika pano tiyankhuleni, tiphunzitseni, tidalitseni. Mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tikupemphera kuti mutikhululukire. zolephera zathu mutipatse chisomo mutipatse chipambano mu mphamvu ya chiukitso mene mu dzina la ambuye yesu khristu tapempha zonse nchiyamiko amen ndiye mau athu owerengedwa achokera ku buku limeneli la chivumbulutso chivumbulutso 14 kuyambira vesi yake ya 9 imeneyi vesi ya 9 kulekeza 11 baibo likuti Aa, ndipo anawatsata mngelo wina wachitatu nanena ndi mawu akulu, ngati wina alambira chilombocho ndi fano lache, nalandira lemba pa mphumi pache kapena pa dzanja lake, iyenso adzamwako ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu wokonzeka wosanganiza m'chikho cha mkwiyo wache, ndipo adzazunzika ndi moto ndi sulufule pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa Mwana Wankhosa. Ni Chivumbulutso 9 kuyambira vesi ya 2. Vesi ya 3, Ati, Ndipo mu utsimo mudatuluka dzombe pa dziko, ndipo analipatsa ilo mphamvu, monga zinkhanira za dziko ziri ndi mphamvu, ndipo ananena kwa ilo kuti lisaipse udzu wa padziko, kapena chabiriwiri chirichonse, kapena mtengo uli wonse, koma anthu amene alibe chisindikizo cha Mulungu pamphumi pawo, ndiwo. Tikhala tikupitiriza phunziro lathu limene Chilemba cha Chirombo Chisindikizo cha Mulungu, Nkhulupirira ni gawo 11 imeneyi. Ndiye tinaona kuti chisindikizo cha Mulungu ndi ubatizo wa Mzimu Woyera. Landirani ubatizo wa Mzimu Woyera. Haleluya! Kukana ubatizo wa Mzimu Woyera ndi kutenga 666. Kulandira nzeru yabodza mmakhala kuti mwadindidwa 66 spiritual pamphumi panu. Ndiye mutumikira nzeru yabodzayo. Haleluya! Numayikhulupirira numayendera imeneyo. You are marked. aleluya koma inu ndinu ana a mulungu chifukwa muli ni chisindikizo cha mulungu chifukwa mukabva uthenga mukabva choonadichi kabelu kali kayimba mu mtima mwanu kuti "Ah, zoonadi ni zimenezi ine nditsatira zimenezi ndipo mukatsatira nzeru yoona imene ya mawu a mulungu ndi pamenepo pamene you will be sealed into the kingdom of god aleluya chilemba cha chilombo ni chisindikizo cha mulungu Nde apa pali chinthu chimene mtumiki wa ola amene Brother Branham amene akwanitsa Malaki 4 verse 5 mu nthawi yathu ino, Eliya wolonjezedwayo akuyankhula kuti and remember that we found without one mistake that the mark of the beast is the mark of the apostasy that is church members hanging to their church instead of walking in the light akuti kumbukirani popanda kulakwitsa kwina kulikonse, akuti chilemba cha chilombo ni chizindikiro cha kugwa, aleluya, chimene chili anthu a tchalitchi kukangamira tchalitchi yawo m'malo moti ayende mu nkuwala. Aleluya, akuti they reject light and there is nothing left but darkness. Akuti amakana kuwala iwo ndipo palibe chimene chimatsalira iwo koma ni mdima basi. Akuti kumeneko ndiye kulondola. Akuti Achikatolika, Achiprotestanti. Aleluya! Pamenepo pali chirombo, limene liri hule. Hule lija limakambidwa ku Chivumbulutso 17 kumeneko. Aleluya! Mkazi a m'Baibulo amaimira mpingo. Aleluya! Mwamuna amaimira Khristu. Ndipo Baibulo limati, Akazi inu, mverani amuna mwa Ambuye, limatero Baibulo. Akazi amasoweka akhale pansi pa ulamuliro, pansi pa kumvera kwa mwamuna wawo mwa Ambuye. Ndipo limati, Amuna inu, kondani akazi anu. Azimuna inu, azibambo, zikondani akazi anu. Akazi anu asakhale ngati akapolo, kumazunzika, ayi, koma akhale ngati queen, amverere kukondedwa. Aleluya! Ndiye pokhala ziri mwa chonchi, ku uzimunso ziri chonchonso, pokhala kuti mkazi ayimira mpingo, mpingo umayenera uzibvera mamuna wake amene ni Yesu Khristu. Uzibvera china chilichonse chimene Yesu Khristu aunena. Aleluya! Khristunso amaukondanso mpingo wake monga adaufera pa mtanda paja. Ni chikondi chachikulu chozama chimenecho. Aleluya! Ndiye mkazi amene auyenda na amuna ena amene sabvela mamuna wake amene amatchulidwa kuti hule. Aleluya! Kuuzimunso, mpingo umene subvela Khristu, umene subvela Mau a Mulungu, ni wauhule kuuzimu. Ucita zigololo, ziwelewele zauzimu zimenezi. Ni mdyelekezi. Ni mfundo za wanthu zosakhala Mau a Mulungu. Aleluya! Nde hule ilili limene aunena mpingo, aleluya, umene udachoka pa Mawu a Mulungu, umene udakana kuyenda mu Kuwala kwa Mamuna ameneyu, Ambuye Yesu Khristu, umene mamembala ake amakakamira tchalitchilo. nkusiya kuwala koona kwa Mawu a Mulungu. Iwo adatsamira pa tchalitchi yawo, Mpingo wathu umati, mpingo wathu umati. Koma chimene Mulungu aunena mu Mawu Ake, sasamala za zimenezozo. Mulungu akuti chani? Ubatizo m'madzi ambiri. Yesu Khristu adatipatsa chitsanzo pamene pajapa. Ana sadabatizidwepo m'Baibo mumeneyi. Ambuye Yesu Khristu ana anangowadalitsa, koma Iye awabatiza wana mu ubatizonso wabodzanso, kubatiza pa mphumi zambirimbiri zabodza zimene awapezeka nazo, uhule umene auchita pa mawu a Mulungu, amavomereza homosexuality pompano pompano. Aleluya! Nde amene muli ndi maso yang'anani sikuti niunyoza munthu ayi. Ku katolika ku Roman katolika kuli abwenzi abwino kuli anthu abwino ndimakonda ndimalemekeza nazangaso sikuti ndimadana nawo ayi koma niudana ni system yoyipa imene ikupha mawu a Mulungu ikupha choona kuwapangitsa iwo kuti alandire mark of the beast, kuti apite ku chiwonongeko, tamva kale zotsatira zake, kuti amene analandira chilemba cha chirombo chimenechi anali kuzunzika mu nyanja ya moto imeneyi, pamaso pa angelo, pamaso pa oyera mtima, anali kuzunzika kumenekoko. Ndiye ngati ndimakukondani inu, niusoweka ndikuchenjezeni, niusoweka ndikuwuzeni, zili ndi inu kuti mutenge chenjezo limeneli kapena mulikane. Koma mukalikana, si vutonso la olalikira, si vutonso la Mulungu pamenepo, chifukwa Mulungu ntchito yake, gawo lake wachita kale, ni vuto lanu tsopano. Musakondetsetse mpingo, kondetsetsani mawu a Mulungu. Mpingo wanuwo udzatha, koma mawu a Mulungu sadzatha, ndipo mpingo wanuwo sudzakuyankhirani pa tsiku la chiweruzo, nimudzayankhira nokha ku mawu a Mulungu. Akulu ampingo anu aja ziyeneranso kuti adzayankhirenso monga mwa Mawu a Mulungu. Ngati saphunzitsa iwo monga mwa Mawu a Mulungu, mudzawona akunjenjemera chitakulira chiweruzo nthawi imeneyo. Ngati adzanjenjemera, akuyankhirani bwanji inu? Tengani Mawu a Mulungu! Musatenge tchalitchi. Mawu a Mulungu ndiye Kuwala. Mulungu ndi Mawu. Mukasiya Mawu a Mulungu, mwamusiya Mulungu. Aleluya! Ndiye anthu akakana Kuwala, kumene ndi Mawu a Mulungu, amakhala kuti atenga. chilemba cha chilombo chimenechi ayenda mu mdima mmenemo ali mmenemo ndi mmene achikatolika amenewa anachitira aleluya komanso achiprotestanti achitanso chimodzimodzi amene ali ana amahule ana ahule limene lili chifukwa achita zomwezo ngati zimene mayi wawo anachita aleluya Ndiye tingokhalani uh, kuona kuti kodi hule limeneli kodi mpingo wa Roman Catholic unabadwa bwanji? Aleluya! Ambiri amati "Ah, umenewu ndiye woyamba, umenewu ndiye amene papa woyamba ni Petro amene. Aleluya! Koma kumeneko ni kuyankhula kongoyankhulapo kopanda umboni. Mpingo woyamba unayamba pa tsiku la Pentekoste paja, inde Ndipo olalikira wake anali Petro. Mu buku la machitidwe 2 vesi ya ka 38, Petro akuwauza anthu amene akhulupira uthenga wabwino kuti lapani yense wa inu, batizidwe mu dzina la Yesu Khristu, kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Bwanji a Chiromani Katolika sachita zimenezi? Iwo amabatiza Tate, Mwana ndi Mzimu Woyera pamene Petro ati dzina la Yesu Khristu. Bwanji Petro ameneyo amabatiza mu madzi ambiri thupi lonse, monga mmenenso Filipo amachitiranso, koma iwo sachita zimenezozo. Ndiye mukhoza kuwona kuti apa penapake pali chinyengo, ndiye tikufuna tichiwone chinyengo chimenechi. Aleluya! Mmene mpingo uja umayamba, Mzimu Woyera utatsika pa, pa, pa tsiku la Pentekoste paja, tamuonanso mdierekezi amagwiranso naye mwa ana akusamvera. Unali mzimu wa Nikolai umenewo, ofuna kugonjetsa mpingo otsutsa Khristu. Aleluya! Nde a unamenyedwa ndi mzimu wa Mulungu chifukwa Mulungu anadzutsa mzimu wa mkango umene wa chamoyo cha mkango umene mwa- umayenda mwa amuna ngati Paulo amene amati ngati munthu alalikira kaya mngelo otsika kumwamba alalikira uthenga wabwino osiyana ndi umene taulalikirawu akhale otembereredwa amene